Tar éis drochthús, d'éirigh le seaimpíní na hÉireann Áth Cliath a gcéad chluiche a bhuachaint i mBabhta 3 den tsraith Lidl nuair a chloíodar Maigh Eo. Fad is nach bhfuil aon chluiche buaite ag Gaillimh go dtí seo agus tús díomách curtha acu lena séasúr an mbeidh ceann acu ag ceiliúradh tar éis Babhta 4. Mícheál Ó Drisleáin, i mbun tráchtaireachta. Sea, cluiche an-tábhachtach ar fad don dá fhoireann anso tráthnóna agus na pointí luachmhara ar fáil. An Ghaillimh tosnaithe beagáinín níos fearr, beidh siad sásta le sin. Dar ndóigh teacht isteach gan aon cluiche buaite as an trí cinn atá imeartha. Ach tuigfidh siad, tá sé luath sa mbliain ach toradh ag teastáil go luath. Tríd an lár ansan, Mairéad Glynn. Pas cliste smachta go hálainn ansan ag Leanne Coen. Seo gluaiseacht i bhfad níos fearr ag an nGaillimh. Oscailtí istigh ansan agus tá deis b'fhéidir ar scór eile an ceann seo ag Róisín Leonard leis an gciotóg. Á! Sárchúilín ag an nGaillimh. Go leor imreoirí páirteach sa ghluaiseacht ag an deireadh. Leonard insan áit cheart. Dúbailt scór ann ag tús na himeartha. Áth Cliath anois sa mbaile. Buntáiste baile oscailtí agus deis ar cúilín ag an imreoir lár páirce ansan. An-scór ag Orlagh Nolan. Ceann a theastaigh uathu agus an bhearna is lú eatarthu arís. Anois an lucht leanta áitiúil sásta an dá chúilín deireanach a bheith tagtha chucha. An-ruathar anois á dhéanamh agus, bhuel, an Ghaillimh fé bhrú chun an ceann seo a chosaint an pas imithe amach anseo chomh fada le Annabel Timothy. Deis aici siúd. Á, scór den scoth ansan aici. Ach cad é mar ruathar a bhí déanta roimhe. Pas amach go dtí Timothy. Agus Áth Cliath gafa chun tosaigh. An Ghaillimh ó Aoife Ní Cheallaigh, ó Chealtrach agus brú istigh ansan. Linda Booth le seilbh anois. Seans aici siúd cic isteach agus imithe isteach sa líontán ag Linda Booth. Ó, cúl iontach ag an nGaillimh. Címid arís seilbh bailithe ansan. Bhí triúr os a comhair ach urchar isteach os cionn Rachel Fleming. Cúl luachmhar ansan ag an nGaillimh. Leis an gcúl sin spreagfaidh sé an dá fhoireann go cinnte agus Áth Cliath anois ag teacht ag lorg scór tar éis an ceann seo a ghéilleadh. Idir isteach ansan agus deis ag an deireadh ag Kate Sullivan agus sárchúilín ansan. Freagra iontach ar an gcúl atá díreach géillte. Imirt ag dul ó cheann ceann na páirce. Áth Cliath ag teacht amach ón gceann san imithe ar strae. Pas a bhí róghairid agus deis ansan ag Aoife O'Rourke ag an deireadh. Chaith sí teacht siar agus anois Ailbhe Davoren, sin í an captaen, imithe isteach sa chúinne ansan. Éiríonn léi teacht amach agus seans ar scór. Á, díograis iontach san iarracht sin. Bhí sí ag dul isteach sa chúinne. Tháinigh sí amach le beirt in aice léi ach thar an dtrasnán, scór maith don Gaillimh. Anois Áth Cliath, tá Kate Murray, ceann san imithe isteach. Ó, cúilín maith ansan. Tá siad go mór san imirt, an-choimhlint anso i bPáirc Pharnell. Áth Cliath teacht arís. Tá siad tosaithe níos fearr sa dara leath. Níl aon cheist fé. Deis ansan ag Kate Sullivan. Cúpla scór luath faighte sa dara leath. An bhearna sin laghdaithe babhta amháin eile. I gcoinne na Gaillimhe ag lorg a gcéad. Bua ins an comórtas sraithe i mbliana, trí chluiche caillte ach iad ag imirt i bhfad níos fearr anso. Deis ar scór blocáil iontach ansan ag cosantóirí Átha Cliath ach níl an chontúirt glanta go fóill. Trasna anso go dtí Leanne Coen. Seans aici siúd agus an ceann san thar an dtrasnán. Scór maith eile ag an nGaillimh. Diaidh ar ndiaidh iad ag teacht isteach sa chluiche ins an tarna leath. An cúl sin ag scaradh na bhfoireann óna chéile. Áth Cliath ag teacht tríd an lár anois. Brú ar chosantóirí ar chosantóirí na Gaillimhe. Seans ansan ar chúilín. Jennifer Dunne ag teacht tríd ró-éasca ansan. B'fhéidir go bhfuil an Gaillimh ag tuirsiú beagáinín. Cúilín amháin idir na foirne. Buntáiste fós ag an nGaillimh. Amach chomh fada le Kate Geraghty. Anois go dtí Leanne Coen. Anois Olivia Divilly. Tagtha isteach mar ionadaí. Seans aici siúd ar chúilín. Díreach síos tríd an lár ag Divilly agus ar an dtaobh eile, Áth Cliath ag teacht. Brú ansan, an réiteoir ag scaoileadh leis agus an-chluiche, an-choimhlint. Ansan sleamhnaithe isteach ansan in aice in aice le Kate Sullivan agus é sin ró-éasca di. Ceist ansan fé chosaint na Gaillimhe. An Ghaillimh fós cúilín chun tosaigh agus sinn. Ag fíordheireadh na himeartha, spás arís ag Áth Cliath. An lucht leanta áitiúil ag tacú leo agus an ceann so sleamhnaithe isteach. Deis ar chúilín eile agus an ceann san ag Orla Nolan. Táimid ar comhscór. Cad é mar teacht aniar atá déanta ag Áth Cliath le cúpla nóiméad anuas. Orla Nolan an t-am so agus an t-am geall le bheith caite anso i bPáirc Pharnell. An Ghaillimh in uachtar formhór den chluiche ach le cúpla nóiméad anuas, Áth Cliath feabhsaithe go mór agus seo chugainn arís iad an ceann san imithe chomh fada le Kate Sullivan. An pas isteach sa lár an bhfuil calaois ansan agus tá a deir an réiteoir Maggie Farrelly díreach ós comhair an chúil agus seans iontach anois ag Áth Cliath. Hannah Tyrrell. Brú. Ach an ceann san gan aon strain thar an trasnán. Áth Cliath gafa chun tosaigh agus an t-am geall le bheith caite. Scóranna déanacha in am cúitimh gortaithe ag an nGaillimh. Sin a theastaíonn anois. Ach fós an-obair déanta arís ag Áth Cliath. Ní féidir leis an nGaillimh an scór sin a dh'fháilt Agus an t-am beagnach imithe ansan, Áth Cliath teacht uair amháin eile agus an fheadóg dheiridh séidte anso, bua de chúilín amháin ag Áth Cliath, briseadh croí arís don Ghaillimh, ceithre chluiche as a chéile caillte, ach an cúilín déanach sin ag Tyrrell an difríocht eatarthu.